igbo bụ igbo ekele m ụnụ ọ lọlọ nneka chimezie na-ekwu anyị na-ewetara ụnụ ọnọdụ igbo ebe anyị nọ ugbu a bụ na utuh nnewi local government area ndị anyị nọ na be ha bụ nna anyị ukwu emmanuel agada nna anyị ukwu bụ nnukwu ọgaranya nnukwu mmadụ ọ hanwa bụ ndị kpọ ndị utuh gaa Lagos o so n'ihe wuru ewu ọ chịrị Ladipo ka ụnụ mara ụdị mmadụ a na-agwa ọ hanwa bụ ndị developụrụ igbo business mana o mesizie nka rutewe nne na nna ya nwụọ o wee nataba ọ zụchagokwa ụmụ onye a na-abụ odogwu nwoke ọ mụrụ ụmụ nwoke asatọ ụmụ nwoke asatọ ya ha anụkwana nwaanyị mana ụmụ ya ịtọ anwụlahụna ya na ụmụ asatọ ahụ ụmụ ya wee fọzie ise and ụmụ ise ya ha anụchago nwaanyị mana ha ncha enwero onye bi n'ụlọ ụnụ le anya ụnụ ga-ahụ compound compound wụ katọlik ihe a bụ ka ụnụ fụ na ọgaranya ya nwa rụrụ ụlọ a ụnụ fụgodo na ụdị ụlọ a rụrụ na 1970 lee ụlọ ọ rụrụ na 1970 na amagodo na onye a bụ odogwu na compound ya ihe niile a compound afụgodo ebe a gbara fence azụ ebe a niile bụ nyanwa nwe onye ụnụ na-afụ anya n'ihu kịta bụ nwunye ya m ga-akpọpụta ogema agada ịma e nwere oge m kwuru okwu m na-asị ihe na-eme ogema ihe m ji wee chọọ ka m gwa ka ogema agada kwuo okwu wee rote m ihe dị ka ahọ isii gara aga ka m natara oge m gwara di m si ya nụta nwaanyị ọzọ debe n'ụlọ maka afọ nka anyị ka a mụtasị ụmụ maka na anyị nwekwuru anyị gbalịkwara na anyị rijuru afọ anyị rijuru afọ nke bụ na di m chọọ idebe ụmụ nwaanyị naabọ n'ụlọ ọ ya-edebe anyị emaintain ha ihe m chọwa ụmụnne ndị enyi ịma a na-ekwu okwu ịnụ nwaanyị naabọ a sị a na-enwe nsogbu enweghị nsogbu a na-enwe nna m nụrụ ụmụ nwaanyị naabọ nne m bụ nke obere ka nwaanyị isi ji wee nabata nwaanyị nke obere ga-egosi ka ezinụlọ ya dị na mbụ ịnụ nwaanyị abụọ bụ omenala Igbo dịka ndị Hausa ka maintain nke ndị Hausa na-alụ ịtọ na ịnọ ha na-ebi peacefully oge ahụ maka ihi na nwaanyị ma na di ya ga-anụ nwaanyị abụọ so ọ naghị abụ ihe nsogbu ị fụ na nwaanyị na-agba na-agbarata na age ike egwuregwu bed na-agwụ ya ọ gwa di ya jee kpọta onye ọzọ ha nagide onwe ha maka nwunye nna m nagidere nne m mụ na ya na-esi nri ọ kpara anyị ezigbo agwa so ka m na-agbaratakwa anọ m 51 years now mgbe m nọ n'ebe 42 43 m wee hụ na enwere need onye ọzọ ịbatakwa ka a na-enwe ụmụ m ewelitela isi ka a na-enwetakwa ụmụazị ọzọ that can take over de nne dị ma ngwo nna di m nwa ka anyị nwee onye anyị ga-edebe n'ụlọ ị bata ị fụ onye kunyere gị mmiri fụ onye nyere gị nri na-agwa di m ihe a di m ada aghọta ya ogema mị na ya na-adị na mma m nata wee yọba ya sị ogema biko ka ị gwanụ m di m ka ọ nụta nwaanyị ọzọ ogema chụkwuru m ọsọ ogema sị nwaanyị a wee kwugheriri ihe a si ebe a pụọ maka na ada agwakwa ya ihe gbasara igbo na ọnọdụ igbo ọ sị m chọọ iwu gị nara nke ịya anụ nwaanyị naabọ ihe a bụ 6 years ebe na ogema kpara nkata ahụ ogema aghọtago ebe m na-eje maka na ọ ghọtara maka agbata m nke mbụ mbata ọ wụ na o nwene stroke mana chineke mee amara ebe ogema nwee stroke ogema nọ ebe 75 years ọ kwa ya nna ya ukwu ogema nọ 78 years ka ụnụ na-anụ ebe ogema nọ nwee stroke wụ ebe ọ na-asụ akwa na lucky ọ dị sef na enweta ya na ndụ bụ e nwere ndị bịagidere ya ndị ahụ ekulie n'ala ọ na-asụ akwa ha na ha na-akpa nkata ọ ka kulie n'ala wee fụzie na ka ha na-atụrụ ya ekele ụla ọ dị ekwuzi okwu ha tọnụzie fụ na ọ stiff go n'ime ebe ọ na-asụ akwa a 78 years old man naanị ya na nwunye ya nọ agadi nwaanyị kwa maka na e nwe ajụ m jụrụ di m sị ya mị na gị onye ga-ele ibe ya nka anyị kawado ha ọ mụ ga-ele gị ka ọ ngị ga-ele m kịta ka ogema ghọtara ajụjụ ahụ m jụrụ ọ ngị ga-ele m ka ọ mụ ga-ele aka ya wee stiff n'ime ebe ahụ e wee buru ya jebe ụlọ ọgwụ ogema bụ ya oge ụfọdụ na-esi nri na-aza kọmpaụnd m abata ebe a fụ ebe ọ na-adị azawa kọmpaụnd ọ bụrụ na ụmụ ya dị eleta ha anya mana ụmụ ya nụrụ ha na ndị nwunye ha n'obodo mba dị iche iche ha bi mana ọ bụrụ na ụmụaka ise anụnwa nụtacha nwaanyị debe n'ụlọ ọkpọnọ ofu na nwoke ama na-ata afụ ị ka na-awa nkụ ị ka na-esi nri m ga-akpọbata ogema kịta ka ọ kọọrọ ụnụ ụnụ ga-afụgodu ka onye na-esi nri na a ka na-achụ ego ka na aha tutu ụlọ si na-eje ije ogema biko bịa ka igbo hụ gị o ji mkpọ na-aga enwerọ onye ọbụla ha na ha bi ọ sọsọ ha na nwunye ya mana e nwere diọkpara ya oge before nwụọ na accident ọ lụrụ nwaanyị mụta ofu mkpụrụ nwa nwaanyị ọ nwa ahụ nọ 15 years ọ nya bụ saving grace ha ụnụ ga-afụ ka o si aga ofu aka a n'ihi o nwere stroke na ya na-ama njizi ama nji so m ga-agba ha ajụjụ ọnụ igbo bụ igbo igbo nwe m nụ ka ụnụ nụtakwara maka a na-ekwu okwu ịnụ nwaanyị naabọ ihe a na-ene anya abụ sọsọ ụmụ nwaanyị ụmụ nwoke ka m gwa ụnụ ebe nwaanyị nọ mụọ ọmụmụ zụọ bụ ama nke ya mana ama nke ụnụ ọ ga-echi echi ọ ga-eme ị ga-anọdụ ana ka in two minutes ka ị gwa igbo okwu nye ha ndụmọdụ ka a mara ihe e mere maka mmadụ na-agwụ n'obodo maka ịbịakwa ori n'obodo oge mbụ ndị okenye nọrọ ụmụaka nọ around a na-eje ozi na ụmụaka nọzi around maka onye ọbụla bi na mba ọ ga-adị mma ndeewo sir biko kọwara Igbo onye ị bụ ị bụ onye ebee biko ebee ka i biri oge ị malitere ndụ ị mekwara ọfụma na Lagos emere m ọfụma na Lagos ọ ole aha metere ka m ji mara eji wee rụta m obere ụlọ a m bi na ya na-azụ ụmụazị azụrụ m ụmụazị ma ole m nwere ike mgbe aha
oge ị dị n'okorobịa ọ bụrụ na ị nụta nwaanyị debe ebe a ị nwere ike im- ụdị ego ị kpata ị nwere ike ịmaintainwa ụmụ nwaanyị ịbụọ ma ọ bụ ịtọ
onye ma mgbe aha ji ama na m mere alụ nwaanyị naatọ bịa nye fa nri mana ife a na-ekwu bụ na ịlụ nwaanyị naabọ adịghị mma na ịlụ abụ na- nwaanyị naatọ na ọ dọrọ mma mana ugbu a etu a si nọ kịta nọ na village a ka ụmụ okorobịa naatọ lụchara nwaanyị maọbụ ụmụ m nwụsịsịrị natazie n'ụlọ nọ ya ụfọdụ ndị ọ fọrọ anọ ha ebe ebe dị iche iche mụnwa na-eje n'ụlọ a, e, e, ọ ọ bụrụ oge ọbụla ka ị ga-esi sị nwaanyị nye gị ego ka i wee goo mineral o nwee ike inye gị mgbe ahụ m banye n'ịtụ a- e- e- ịzụ ahịa nkụ na-atụ nkụ ya bụ nkụ a nọsọ ebe a ya ka ị na-ere ọkwa ya Ya, ya ka ụnụ nee anya ebe ụnụ ga-afụ ebe ọ kwasara nkụ ọ na-ere Ka ekwe- ngwa na-ekwu sir
na-erezi nkụ ahụ na- mụ na-atụ na-ere na-ere megidezi ya eruo stage n'ọnọdụ nke a nọ ugbu a ọ one faithful Sunday m jesisi chọọchị napụta ozugbo maka o nwezi onye mụ na mụ na-ebi na-abụ sọ nwunye m nwunye gị a na-akakwala nka so anyị naabọ nọ anyị naabọ na-emere onwe anyị nke anyị ji emewu Hmm. akwa akwa ha ka m na-asụzi ọ ndị bakwutere nne mere na stroke m adịghị worse so they turn back oge ha kwadoro na fụzie na something is wrong were bịa nyere m aka otherwise aka m adaru ana anyị m daru ana ọ bụ worse Mm. nyere m aka kpụrụzie m kpụrụzie m kpụkpuo na room nọzie ebe ahụ gbawazie mbọ ka a ga-esi were metụ ka m were dịtụ fair ahụ a ka anọ m na 78 years this year mana aga na-azụtakwu nkụ ahụ maka ihi onweghị onweghị ihe ọzọ m nwere ike imewu enweghị nye ihe bụ na ihe onwe ihe ọzọ na-emewu na enwere m ego kịta ee mgbe m na-agbagharị m dị na dimkpa were na-eme ihe m na-eme ewuka ekwesịrị na ụlọ m a nọ na kịta bụ ụlọ aja ya bụ ụlọ elu because I made it I make it that time mana onweghị onye na-aga Chukwu n'ihu anyway so this time around ee Mrs. Nneka lọlọ Nneka bịa na-agwa m maka ọ bịa ụlọ mụ na ya na-aba nọrọ oh my uncle's uh, wife ọ bịa na-akọrọ m etu ụbọchị si dị na ihe ga-eme n'ihu adị m efeel alright because a sị na that thing ọ na-ekwu bụ ihe ama enyere m aka ma ọ bụ nyere obodo aka mana now for about six or seven years mụ na-akpagoro nkata ka m chọpụtara oge a nọ n'ọnọdụ a ka m chọpụtara na na onye nwere ego ịlụ nwaanyị naanọ ya lụọ ya because o nweghị ihe ọ machibidoro onye nwere ego ọ lụọ ebe na be m ụmụnne ole ha lụcha- lụchara nwaanyị ụmụ ha anọgasị ha na ụmụ ha nọ ala mmadụ ọkụ ji na-asị na o nwere ka esi eme si kpụta ha niile ekpụta ebe a ụzụ a na-atụ na be m ụzụ a na-atụ mmadụ adị mmadụ anọ ya mana na ụmụaka nọ ebe a na-achụ ihe eji eri nri mụ na nwunye m nọ eje na ụlọ ọ dị ofu ụbọchị m wee na-asị nwunye m ana m aka nka ị na-aka nka o nka anyị a kee ka e si jee eme onweghị onye ruru anyị aka ụnụ ụnụ ụmụazị ọfụma na ọ na-abụ onye lụ ha nwaanyị mụta nwa o kuru ezi ọ mụrụ ọ bụrọ na ndị be m a anaghị enyere m aka o ha na-eji ole nwere ha ike mana ị bịa ị fụ na nsogbu karịrị onye ga-eje ozi sorry
nsogbu karịrị ndị enweghị ụmụazị na-eje ozi ọ onye be m a bụ ọ chọọ ya ịgbata mmiri anyị eji na ahụ ọnụ anyị n'iro chọba ụmụazị je-eje gbatara ya mmiri which nke emekwa this morning otu taa bụ Sunday but ọ bụrọ na anyị na-ewe iwe sị na Chukwu emejọna anyị mana ihe anyị na-atụzi aro bụ kedu ihe a ga-eme anọdụ m ụbọchị a m nọ na stroke a wee sị ya mgbe o ruo na m ma akwụzi ọtọ mm-hmm. gụnwa ama akwụnwu ọtọ mm-hmm. ịmadị na-eje ije kịta mụ ndị amakwa ha eje ije kịta na ka kpọọ mma mara eji ha dị ncha sorry hmm. ngwa em unu ga-afụ na ọ gaghị ma ara adịchọ ihe ọ na-achọ ịkọwa ugbu a bụ na ọ na-aka nka ihe a bụ ajụjụ m jụrụ di m nwunye ya na-aka enweruzie nke na ka ọ bụrụ na ndị ọyị ya abịakwuteghị ya compound ha taa ekwesịghị na enwere ike ịbịa mmadụ akọ na ya compound e nwere dimkpa ise ọ bụrụ na nwunye ya maybe si n'iro bata fụ ya ebe ahụ ọ ma ekulite nwa ya mana ọ bụrụ na ọ gịghị ma nwere ụmụ nwaanyị abụọ lụkwuta n'ụlọ ebe o nwere ego ibidoro nwaanyị business wetara ya mmiri amara na nnewi ma ọ bụ ebe dị iche iche ha na-eme otu ọ batara ụgbọala ya ha jee ịtụ nkụ chọwa ihe ọzọ ọ ga-eme ihe ọ ga-eme wụ ọ retire either na ọ jee na nwunye ya na business or afụ ndị ga na-enye ha nri ọ ya ka anyị ji na-ekwu ihe a bụ ihe m fụrụ si na ka anyị na-ene anya n'uru mmadụ bara karịa ịzọ nwoke because oge ụfọdụ nwoke na nwaanyị nwa ọ bụ na nwoke a na nwunye ya kaa nka nwee ebe a na-akpọchie ya na ụmụ ya anụ nwa lụrụ nwaanyị ebe enwe nke aka efe kama anyị na-asị iwu tupu ị na-anụ nwaanyị ị ga-ejikwa ihe i ji e-maintain the two ha nụta nwaanyị debesịa n'ụlọ enweghị onye nọchiri ibe ya ụzọ ị nụta nwaanyị debe i mepere ya business dị mma aka ga-esi ike nke ya bụ na o nwere ike inye ụmụazị nri biko nna anyị ukwu kulite ka ị gaa ije ka ụnụ fụ otu onye na-ene mmadụ nka si eje ije maka na ọ gị ma akakwunu nwunye ya gbasi ike nne m ukwu jee nọdụ ana igbo bụ igbo etu a ka ọ ha m n'ọnụ a sị na ekwughị ekwu ọ ya mere ọnụ a sị na e kwuo ntị anụghị e gburu isi ntị esoro ya ndewonu